Wawa mfumu, mtsikana amene ali pa skriniyu akuti timuthandize maganizo. Nkhani yake ndi yachonchi. Mtsikana ameneyu dzina lake ndi Chisomo, amachokera ku area 36. Mtsikanayu amagwira ntchito ku Malangalanga. Ndakuti tsiku lina akupita ku ntchito adakumana ndi mnyamata amene amatchedwa Blessings. Blessings ndi mnyamata amene amakhala ku area 24. Zotsatira zake mnyamata uja adamupasa lift mtsikanayo. adamutenga pa galimoto yake kenako adakamtula ku ntchito mawa lakenso akupita ku ntchito adakumananso ndi mnyamata uja zotsatira zake adamtenganso pa galimoto yake adakamtula ku ntchito ndiye kenako amakumana kawiri kawiri zotsatira zake blessings adapanga chiganizo chomamutenga chisomo pa galimoto yake kumakamtula ku ntchito nthawi zonse ndiye kenako anthuwa anakhala ma friend kwambiri nde mu nthawi imene ankapanga za ufriendizi Chisomo adamufunsa Blessings kodi kumene umapitaku umapita kuti? Blessings adayankha kuti ndimapita ku chipatala mayi anga ali ku chipatala komanso nthawi zina ndimapita ku ntchito ndimagwira ntchito ku kampani yanji kaya chani kaya akuti kampani imeneyo imapanga za loni imapatsa anthu ngongole zotsatira zake chisomo anati okay chabwino nde amakhala amakhala kenako kachibwenzi kanayambika ndiye mu nthawi imene amapanga chibwenzi blessings adamuuza chisomo ukudziwa chani be ndifuna nkaonekere kwanu kenako chisomo adamtenga blessings adapita kwawo nkuti mu nthawi imeneyi anthuwa anali atapanga chibwenzi kwa miyezi iwiri. Kenako adakaonekera kwa Chisomo, china chilichonse chinali bwino. Makolo ake a Chisomo adamulandira Blessings ngati mwana wawo ndipo adali okondwa pozindikira kuti mwana wawo Chisomo wapeza mamuna amene afuna kumkwatira nde amakhala amakhala ndakuti mu nthawi imene amakhala Chisomo adamufunsa Blessings kodi kuchipatala kumene umapitako bwanji osanditenga nanenso ndikaoneko makolo ako? Blessings adamuuza Chisomo udziwa chani? tsiku lina n'dzakutenga. Kenako adapanga tsiku. Chisomo anaphika zakudya bwinobwino kenako adamuimbira foni Blessings. Be ndakonzeka. Blessings adamuuza Chisomo. Okay ndidikire ndikubwera. Chisomo anadikira. Adaimbanso foni. Blessings adamuyankha Chisomo kuti panopa ndili busy ndikamaliza ndikuimbira. Chisomo anadikira. Blessings sazaimba. Kumuimbira foni, foni yake ndiyozima. kenako Chisomo sadazitengera adangozitaya ndakutinso tsiku lina Blessings adapanga yekha chiganizo chomuuza Chisomo udziwa chani be ndikubwera kodzakutenga tipite kwa mayi anga Chisomo adakonzeka kenako Blessings anabwera adamtenga Chisomo adafika ku central Blessings adamuuza Chisomo ima pano iye uja adapita mkati mosakhalitsa anabwera ndi mbale adamuza chisomo tiye tizipita nde akuti akupita adafika kunyumba kwina kwake kumene ankakatula mbale zija blessings adamuza chisomo uziwa chani ndifuna ntule mbalezi kwa achibale anga iwe ndidikire pano chisomo anadikira anasiya mbale zija kenako ananyamuka anapita kwa achisomo kokamusiya ndiye chisomo ankakhala akudabwa "Ah, chichitika ndi chani mamuna ameneyu ndikupanga naye chibwenzi koma kwawo sindikudziwa ndipo kwawo safuna kundionetsa zikukhala bwanji nde amakhala amakhala nde akuti tsiku lina mayi ake achisomo anadwala zotsatira zake adapita ku sento kusento kuja adawagoneka ndiye mu nthawi imene amakhala kumene kujako adamuona blessings atagwira mtsikana wa mimba pa mkono akumuthandiza nde mayi ake a Chisomo anali odabwa pozindikira kuti mpongozi wawo ali ndi mtsikana wachichepere wamgwira pamkono. Kenakono adamuyitana. Atamuyitana, Blessings sadayankhe. Adawaona ndipo adawamva koma sanayankhe. Zotsatira zake mayi ake a Chisomo adangomusiya. Ndiye kenakono mayi ake a Chisomo adamuuza munthu amene anabwera kozaona kuti ukakafika kunyumba ukamuuze Chisomo kuti ndamuona Blessings ali ndi mtsikana. Sindikudziwa kuti ndi ndani koma ndinamuitana sanandiyankhe, sanandilabadire. Zotsatira zake mtsikana ujadi adatenga mawu aja adapita kokamuuza Chisomo. Atamuuza Chisomo koma usamfunse ndiye Chisomo amakhala makhala ndiye zinthu zija zimamudya mumtima. Kodi mnyamata ameneyu kwenikweni chochitika ndi chani? Komano ndimfufuze. Kenakono adangopanga chiganizo chomufufuza mnyamata uja. Koma nkuti munthawi imeneyi Chisomo adali ali ndi mimba. Nde anapanga ulendo opita kunyumba kuja adasiya mbale kuja. Nde atafika kumene kujako sadafike kukhomoko. Adaima kutali kenako adapeza mwana amene amakhala alaundi kumenekoko. Anamuza mwana uja. Uyu ukumuziwa? Mwana uja adanena kuti eya, ameneyu ndi Blessings amakhala uko. Kenako Chisomo anamuza mwana uja, tapita kwaoko ukamuitane. Mwana uja adathamanga. Atafika kwao kuja sadampeze Blessings, adapeza bale wake. Bale wake uja anabwera. Kenakono Chisomo adayamba kumfunsa bale wake wa Blessings, Blessings ali kuti? Adamuyankha kuti, Blessings wachokapo. Mkazi wake ali bwanji? M'bale wake wa Blessings adanena kuti mkazi wake panopa adatuluka, adachira. Koma mwana anamwalira, mwana sanapulumuke ayi. Zotsatira zake Chisomo adadziwa kuti kuchipatala kuja sikudali mayi ake a Blessings, kudali mkazi wake wa Blessings. Ndiye Chisomo adasowa zochita. Zinthu zimenezi zakhala zikumudya wiki yonseyi. Ndiye wabwera pano ndi cholinga chakuti timuthandize kuti azifumu mutakhala inuyo chibwenzi chanu chipangeni zimenezi mungatani kumbukirani chisomo ali ndi mimba ndiye mutakhala inuyo mamuna wapangeni zimenezi mungatani komanso kumapeto kwake ndifuna ndiyankhuleko akuluakulu ndimakamba nthawi zonse ngati mwakumana mmamuna choyamba fufuzeni kudavuta apapa ndikumfufuza komanso makolo ana anu ngati akubweretserani munthu ndi ntchito yanu yomamfufuza munthu uja tengani chitsanzo pa nkhani imeneyi musanapereke ana anu kumafufuza kodi ana anuwa abweretsa zotani kumazifufuza osamangopereka ana anu chifukwa chakuti ana anu aja azikonda khalani ndi nthawi yomafufuza zokonda za ana anu Kodi ndi zabwino kapena zolakwika? Ngati sizili zabwino, muuzeni mwana wako kuti apa ndi danger. Adzakumvetsetsani chifukwa chakuti kholo lina lililonse limafunira zabwino mwana wake. Makolo, tengani phunziro pa nkhani imeneyi. Apapa olakwitsa adali mayi ake a Chisomo komanso Chisomo chifukwa chakuti sadatenge nthawi yomufufuza munthuyu. Zotsatira zake Chisomo ali ndi mimba. Tangoganizani, ndi zinthu zopweteka kwambiri pamene Blessings ankapanga zimenezi ndi cholinga chakuti kungotayitsa nthawi basi, mkazi wake ali kuchipatala angopeza ina yake yokudya 2 minutes. Tangoganizani, ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri, ngakhale ineyo zikundipweteka kwambiri, anakhala sister wanga. Tangoganizani, ndi zinthu zopweteka kwambiri, koma zonsezi vuto ndi kholo. Chonde makolo, tengani phunziro pa nkhani imeneyi.